I gCraobh Iomána Fé 20 Laighean, O'Neills dot com, bhí ceann scríbe i ndán d'Áth Cliath nó Loch Garman. Cé acu foireann a bheadh i gcluiche leathcheannais Laighean. Bhí Cárthach Bán Breathnach i bPáirc Parnell don cheann seo. Anois taobh eile buailte an t-am seo ag Baile Átha Cliath agus déanta go deas, léite go hálainn agus Baile Átha Cliath a rinne an tslí seo siúd, Jamie Conroy. Conroy dhá thabhairt leis. Níl an méid sin rogha anois aige. Sliotar caillte faighte leis ag. Cinnte go dteastaíonn smacht go hálainn ag Hogan. Hogan go hálainn ar fad. Sin scór an lae go dtí seo. Bhuel, smacht is ea go dteastaí. Chaith sé a chamán. Chaith sé thar an trasnán í. Agus seans anois ag Bleá Cliath. Conor Groarke am aige. San áit atá Eoin Whelan. Agus é sin léite ag Whelan. Ró-éasca ansin ag Bleá Cliath. Tá coiscéim tógtha ag an lánchúlaí. Rinne buntáiste faighte aige. Buaileadh sé faoi agus buaileadh sé glan díreach thar an trasnán agus an-scór fada ag an lánchúlaí. Kennedy. Kennedy aisti go hálainn. Kennedy léargas deas aige isteach i lámha Jamie Conroy. Chuir Conroy ceann amháin amú. Táim ag iontú faoin t-am seo díreach ón chamán. Bhfuil Conroy in ann a bheith cruinn leis an gceann sin? Tá sí sin tomhaiste go deas aige díreach taobh istigh de na postaí. Buaileann seisean fada an áit atá imreoir sa mbreis ag Loch Garman ach buaite go maith san aer Diarmaid Ó Dúlaing. Anois tá seans aige scór a thógáil. Tugann sé pas agus pas cruinn ina dhiaidh Hogan. Bhfuil an tríú ceann ag Hogan. Rinne sé go maith í sin a chasadh. An-scór ach arís Ó Dúlaing san aer. Bhuel nuair atá leath-thosaí láir agat atá in ann pas a chur chomh fada leis an lánchúlaí. Whelan, déanta go maith. Dummy beag deas an t-am seo. Pas sin, ní raibh sí cruinn ach oibríonn sí amach agus anois tá Dylan Purcell dhul chun cinn. Keys ag iarraidh coinneáil leis. Faighte ag Whelan bhfuil an lánchúlaí in ann dara cúilín a aimsiú. Tá sé thar an trasnán. Péire faighte ag Eoin Whelan. Sin gaoite Paudie Doyle. Níl sé in ann í phiocadh suas sa chéad uair. Obair mhaith déanta ag Jamie Conroy agus faighte ag Kenny. Brendan ag casadh. An-iománaí an fear sin. Sleaschéim deas ansin ag Ollie Gaffney. Gaffney fós ag imeacht leis. Bhfuil an ceann sin, bhfuil trí phointe idir na foirne? Tá! Agus sin an chéad uair go raibh solas an lae idir na foirne. Ó Whelan bhreathnaigh sé chun cinn, léargas deas. Rowley tagtha amach go lár na páirce anois. Déanta go deas an t-am Paudie Doyle. Ach níl duine ná deoraí istigh. Loch Garman sa líne lántosaigh. Cathal Doyle chun cinn. É chun cinn ag Byrne. Beidh sí sin gleoite mar scór agus tá sí ann! Agus tá cúpla scór gleoite faighte ag Loch Garman. Doyle. Baile Átha Cliath síos fear faoi láthair. Keys déanta go maith. Ó Riain. Riain go hálainn. Anois tá seans ag Kenny trí phointe a chur idir na foirne arís. Kenny go hard agus Kenny thar an trasnán. Déanta go hálainn acu an t-am sin. Agus sin é, Bleá Cliath á chruthú acu faoi dheireadh agus chaithfeá a rá leis an taispeántas sa dara leath go raibh sé tuillte acu. Ceithre chúilín, ó fuair siad ceithre chúilín chun cinn, níor éirigh le Loch Garman an bhearna sin a laghdú. Sílim an difríocht a bhí ann idir muid féin agus Loch Garman ná an obair chrua a rinne gach imreoir ar an bpáirc. Bhí na leaids ar fheabhas ar fad ó thús go deireadh agus ní raibh na pointí ag dul thar an trasnán ach ag deireadh an lae, d'oibríomar go crua agus fuaireamar an liathróid ag deireadh an lae agus buíochas le Dia go bhfuil an bua faighte againn. Tá gach bainisteoir sa tír ag rá you know go bhfuil siad ag lorg an obair sin ach níl aon dabht faoi go raibh an croí you know ar thaispeáint ansin inniu, thaispeáin siad fíor. obair chrua mar a dúirt you know go háirithe sa dara leath ansin sa deich nóiméad deireanach you know sheasamar amach ansin leis an an, an uh, fíor obair ansin.